salamu alaikum ee eh, aw ko ko ka arasbati to yen ko arasbati tɛ mali ye mɛ ni mɔgɔ min bɔra k'i hakilina di maliko kuma na dɔrɔn arasbati bi bɔ n'a y'a fa a ka joint n'a ka kɔlɔkisɛ ninnu na dɔrɔn a bɛ bɔ a bɛ manamanakan fɔ tigi ma est ce que arasbati ka kan ka émission sigi musa jara kan depite don même ni depite in date bannen don est ce que arasbati ka kan ka émission kuturu sigi a kan k'a fɔ k'a bɛ a laburuja k'a b'a tɔgɔ tiɲɛ k'a b'a mangoya arazbati ka bi su in na emission bɛɛ lajɛlen sigilen don musa jara de kan ani yɛrɛlajɛya est ce que mɔgɔ min ye faransi atake a ma arazbati somɔgɔ tɔgɔ fɔ arazbati kan ka emission sigi o tigi est ce que arazbati miirila a ma miiri mɔgɔw sara arazbati nɔfɛ mɔgɔ dɔw paralizera u tɛ kɛ mɔgɔ ye tuguni a bɛ tiɲɛ fɔ min na o kama mɔgɔ dɔw n'u balimaw cɛ farala arazbati nɔfɛ arazbati ma miiri nin si la arazbati ye mɔgɔw fara ka bɔ ɲɔgɔn na parce que a bɛ tiɲɛ min kan an hakili la ko tiɲɛko de don mɛ jaa jaa cɛnin jasilen don walayi cɛnin bilisalen don cɛnin halakilen don maa b'a la k'a yɛrɛ kaburu sɔnin tan nɔ de mɔgɔ min bɔra ka faransi atake bɛɛ b'a dɔn k'a daminɛ depuis près de 4 siècles maintenant faransi bɛ ka anw bɛnbakɛw kɛ jɔn ye u t'u feere faransi nana anw kolonise faransi de bɛ ka diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ anw fɛ hali rébellion bɛ anw fɛ faransi de faransi de y'a créé o arazibati kelen de bɛ ka bɔ n'i ye dɔ fɔ faransi ma dɔrɔn a bɛ dɔ ta ka fɔ i ma arazibati a fɔra anw ɲɛna ko hɔrɔn hɔrɔn den ni e tɛ se ka mɛn jɛ la ko hɔrɔn den ni e tɛ se ka san saba kɛ jɛ la n'a tigi ma tigɛ i la a tigi b'i bila wa i bɛ k'o de yira anw na i ni mɔgɔ o mɔgɔ jɛra kunun fo ka se bi ma a tigilamɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɛ ka tigɛ i la kelen kelen mun de bɛ k'o kɛ i ka kan filatigiya arazbati hɔrɔn den kan ka sa a kumakan de kan don min na i b'a fɔ ko faransi produit k'an k'u boyikote ko faransi de bɛ ka mnla arme i ma na ni perefu ye razbat i b'a fɔ an ɲɛna don min na ko faransi bɛna orange wari ta ka marifa san ka di mnla ma u ka mali destabilise i ma na n'o perefu ye i y'a fɔ ɲɛna ko cɛbilen daramɛ ye faransi ka misiyɔnɛri ye ko cɛbilen daramɛ la droite française ko olu de bɛ gɛriw wuli farafinna ko olu de bɛ gɛriw wuli yɔrɔ caman na ko pour que ka marifaw feere o marifa wari ninnu ko cɛbilen daramɛ en bénéficie arazbati e ma na n'o perefu ye i ye kuma caman fɔ isiyaka jara k'o ye jɛnɛya kɛ i m'a fɔ journaliste ka bɔ ni perefu ye i ko ko jɔnkunda denmuso ko cɛman ibɛri kɔnɔ da la i ma na n'o perefu ye banjugu dunbiya waajulikɛla in i ko k'a ye kɔnɔ da waliden na medina kura i ma na n'o perefu ye e rasbat e ma miiri dɛ i kɛra hɔrɔn kolon i kɛra fasocila ye mɔgɔ o mɔgɔ de bɔra k'i bɛ maliko kɛlɛ kɛ k'a damina clément danbele salif keta musa jara profesɛr abdulayi ɲang olu bɛɛ lajɛlen de wulila k'u bɛ maliko kɛlɛ kɛ i ko ɲɛ tɛnɛ olu ye ɔ i ka mutɔnw i ka sagaw minnu bɛ ka balo i la olu de b'a la k'a fɔ ko an k'i to yen ko e tɛ mali ye or que e tɛ ka mali hɔrɔndenw to yen a dun fɔra anw ye an ka hymne national la ko ni jugu y'a kun bɔ kɛnɛma an k'a da fara n'a y'a kun bɔ so kɔnɔ an k'a da fara e fana kɛra mali jugu dɔ ye ko an ka e to yen non franchement ne jigila misɛnyana nin cɛnin halakilen na ne jigila misɛnyana nin cɛnin jasilen in na nin ta tɛ maliko ye c'est à dire que maintenant comme a bɛ ka taa a bin yɔrɔ la u b'a la ka manipulation mun kɛ n'o ye ka mahin watara attaquer n'o ye ka molobaliyakanw ni manamanakanw fɔ mahin ma n'o ye k'a fɔ k'u b'u madon suala bayaya ale ni bangoni ayidara la aw ye mun kɛ olu la kunu fo ka diɲɛ olu ti yafa aw ma parce que aw bɛ k'a yira de aw m'u kɛlɛ tiɲɛ kan aw b'a la k'a yira de aw y'u kɛlɛ nkalon de kan donc i ye mɔgɔ min kɛlɛ tiɲɛ kan a ma se i ka bɔ ka yafa deli a tigi fɛ donc ce qui veut dire que aw c'est à dire que hɔrɔnya banna quoi hɔrɔnya banna e arasibati la e bɛ manipulation min na ni ala sɔnna a ma kalo duuru cinq mois seulement maliyɛn bɛɛ bɔ e kɔrɔ kalama parce que mɔgɔ lankolon ti mɛn boli la non non e ti mɛn boli la i ye bɛɛ tromper i ye bɛɛ janfa mali halaladenw n'a hɔrɔndenw ko k'u tigɛr'i la bi u tigɛr'i la sini sani e ka na ni preuve ye ko faransi ma nin kɛ e de bɛna émission kuturu sigi mɔgɔw sensibiliser la faransi kama ka mɔgɔ la sensibiliser barkhane nafa kama ka mɔgɔ la sensibiliser minusima nafa kama e arasibati i bɔra an jigi kɔrɔ i y'an jigi kari i y'an jigi tigɛ an tigɛr'i la bi an tigɛr'i la sini wa e tɛ den barikama yɛrɛ ye parce que maliyɛn den halala maliyɛn den hɔrɔnden o tɛ se ka maliyɛn den wɛrɛ tan ka maliyɛn den wɛrɛ dɔgɔya faransi kama non non non hali ni faransi diɲɛ fɛn bɛɛ de k'i ye an m'a fɔ k'a ye fɛn ye o preuve tɛ anw bolo mais hali ni faransi diɲɛ fɛn bɛɛ de k'i ye i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ maliyɛn den wɛrɛ minɛ k'a da faransi kɔrɔ quoi e b'a la k'o de kɛ indirectement nin ye tan mais arasibati i ka da la k'a fɔ kuma dilanna mali la nin maliyɛn don min kuma dɔn n'i ko ko n ko dɔrɔn an b'a taga fan dɔn mais e ti den barikama ye walayi ne tigɛr'i la an bi k'i musalaka musalaka mais hakili la k'i bi changer i ti changer i ye kalabanci de ye i ko ko sumala se ebola ye ko sumala sise ta b'a kolo de la ko changer cogo tɛ o la ka mɔgɔw kunkolo minɛ ka na d'o ma i ko ko tiébilé dramé missionnaire de an y'i ni tiébilé dramé ɲɔgɔn kɛrɛfɛ campagne wagati i ko ko changer cogo tɛ ibk la ko ibk tɛ putura a dilanbaga tɛ ibk bolo an ye an ɲɛ b'i la jelibaniya na san révision constitutionnelle dɛ faransi nafa dɛ barkhane nafa dɛ faransi an teri ye dɛ faransi anw teri faransi nana ni marifa mun ye a dɔ bɛ mali armée bolo wa faransi filɛ ka moto kolon san aw dun ni waa kɛmɛ ni waa saba ka t'o di mali sɔrɔdasiw ma ça c'est une insulte à l'encontre du peuple malien arasibati e ye maa lankolon de walahi a ma daminɛ fɔlɔ dɛ a ma daminɛ i ko k'i ka turamagaya pedekɛni mun ye o pedekɛni i ka da la k'a fɔ a timi a ka carrière bi jigin maa lankolonya na ka diyagoya tɔnw sigi ka mɔgɔw arnaquer mɔgɔ lankolon ninnu